Ndikulandireni abale ndi alongo m'mamawa uno wa lero pa 4 October. Ndachezera usiku wonse kudikirira kuti ndionere LCD ndi kuijambula kuti ndikupatsireni zolankhulidwa zimene ndimaona ndi maso zikuchitika m'mapulogalamu awo Anthu amene amayendetsa webusaiti ya chipembedzo cha Satana pa zikonzero zawo zobisa zimene zikuchitikira kuseri ku mdima kumene inu anthu amene simunaloweko chipembedzo cha Satana simungafikireko. Webusaiti iyi ili ndi malamulo amene imakhazikitsa pa zaka 15 zilizonse. Kotero, m'kayendetsedwe ka dongosolo la kachitidwe ka iwowa, siambiri amene amakhala ndi mwayi owonera nawo zithunzi zochoka ku LCD kapena kuzindikira webusaiti imeneyi. Ndi yachinsinsi ku dziko lapansi, imayenda underground. Safunanso kuti anthu ambiri adziwona. Ndipo sukulu, upulezidenti, kudziwika, kwa mtundu uliwonse, si chipangizo chokulola kuti ukhoza kumawonera nawo webusaiti imeneyi, until utayamba udakhalako membala mu gulupu la iwo amene ali ndi mwayi wowonera nawo LCD. Chaka chimenecho, Nditakwera maudindo anga kuchoka mu chipembedzo cha Satana pa udindo wina kupita pa udindo wina, pa mkumano umene udachitikira ku Venezuela umene ndidapatsidwa nawo mwayi owona kapena kupanga register kukhala nawo membala wa chipembedzochi. nditalembedwa kuti ndikuyenera kukhala mmembala wa mu LCD fezi yoyamba yonditenga kukhala membala anandilonjeza kuti ndiyenera kukafika ku Aztec ku Mexico ku North America kumene tikamalizire mwambo wonse okhala registered pa LCD ndipo zimenezi zinachitika pamene ndidakaponda ku Mexico kuguwa la nsembe la Aziteki nkhani isi imene ndikufuna kunena lero koma ndikufuna ndituluse chithunzithunzi cha zimene mulungu adandichitira kunditulutsa mu gawo limeneli lero ndimayang'ana ngati kazitape wa kunja kwa chinthuchi chifukwa cha mphamvu ya umulungu imene idachitika pa ine. Pa zaka izi za pa mdima zimene iwowa sangakwanise kundichotsa kuona nawo ndi kutsegula nawo zithunzi za ku LCD kamba ka zitsimikizo ndi zisainiro zochitika ku guwa la nsembe la Aziteki. Mulungu wangolola kuti zobisika zina mwa zimene zilipo pa nthawi ya zaka za moyo zanga nditatuluka ziziperekako mwayi kwa ena kuzindikira zimene zikuchitika kuseri kwa dziko lapansi chifukwa dziko lapansi lilibe chinsinsi ndipo mulungu palibe chimene chingabisike kwa iye chimene anthu sayenera kuchidziwa chifukwa Baibulo lidalonjeza ndi kulankhula mawu kuti zinsinsi nza Mulungu koma zovumbuluka ndi za ana anthu. Choncho sichawamba kumapereka nawo malipoti akumeneko chifukwa mwa njira iyi kapena inayi ndi chiopsezo chachikulu kwambiri kuulula zinsinsi zimene eni ake anafuna kuti zisadziwike ndi munthu, kupereka msanga lipoti limene eni ake sanalole kuti lilengezedwe kapena liikidwe pa Intaneti kapena lilengezedwe ku gulu lililonse la dziko lapansi, kulingana ndi malamulo a ku LCD, ndi mlandu umene umayenera kuphedwa nawo kapena kukhala m'ndende zowopsya zikuluzikulu za dziko lapansi moyo wako wonse. Amenewa ndiwo malamulo ake. Ndipo lamulo nambala 2 limapereka mwayi ku ziwanda kukutenga nkukakusiya malo amene izozo zingakonde, kumene ukaseve ngati ndende. Ndi mmene nthawi zina timaonera zithunzithunzi za zinthu zina zamoyo zimene zimatuluka pamadzi, m'mapiri, kuchidabwa kuti kwinaku chikuoneka ngati chinyama chili ndi mchira koma kwinaku chili ndi miyendo, kwinaku nkhope ikadakhala ngati munthu koma pa nthawi yomweyo ikukhala ngatinso ndi ng'ona kapena chinyama china mwa zolengedwa za dziko lapansi koma chili ndi maonekedwe half human half spirit. Tsopano, izo zimakhala anthu amene anaperekedwa ataphwanya malamulo ena a ku chipembedzo cha Satana, nkuwagwira, nkukawapereka mmanja mwa ndende za ziwanda, amakasandulika, kumakwanitsa nthawi zina kukhala pa madzi, kumakhala mmalo olekanalekana, zinyama zija zimene pakadali panopa, chifukwa cha luso lapamwamba la tekinoloje la zithunzi, tikutha kumawona zinthu zina zikutuluka mma cctv tikumaziona zodabwisa maonekedwe koma chikumaoneka miyendo iwiri ndi iwo amene nthawi zina amagwidwa akapalamula mulandu wa kuulula kapena wakuphonya malamulo amene amakhazikitsidwa ku chipembedzo cha satanako Ngati kufikira lero ine mmodzi mwa anthu ophwanya malamulo a ku LCD ndili mmene ndikuonekeramu, nkumaoneka wathanzi, opanda chilema, osamangidwa kupita kundende ya ziwandazi, izi ndizo zimene ndikuti musamachiyese wamba za mphamvu ya Mulungu amene anandiitana, imene ndi mphamvu ya Mulungu wanu. Iye ali pa chitetezo chachikulu kwambiri. Ndimanyadira kuona chitetezochi chikuzinga mpanda pa moyo wanga kufikira kunditeteza ku zolimba ndi nkhanza za malamulo a chipembedzo cha Satana za iwo amene adzaphwanye. Mwa njira ina, ndikufuna kuulula kuti ndikamapereka malipoti a ku LCD, ndimakhala kuti ndikuswa lamulo nambala sikisi gawo B la ku LCD limene limati aliyense amene adzanena kapena kutulusa zochitika kumalo obisika adzayenera kulandira zilango A, B, C, D E zimapita mpaka zilango zimakwana ngati 12 zimene munthu ayenera kulandira ngati chowawa ngati chilango kugwirizana ndi gawo la ku lcd choncho kukhala ndi moyo osalandirako chimodzi mwa zilangozi, osakhuzidwa ndi chimodzi mwa zilangozi, ndi umboni okwanira kwa mbiri ya ine mwini za mphamvu ya Mulungu amene ndinamsankha kuti ndimtumikire. Ndimachita challenge za Mulunguyi kuti Satana ndi wopitirira kugonja ndipo ndi wopanda mphamvu. Kwa zaka zonse zimene ndakhala ndikuyeserera kumapereka malipoti a ku LCD, ndakhala ndikuona chitetezo cha Mulunguyi ndipo pang'ono ndi pang'ono, poyamba ngati ndikuyeserera, ndinaona kuti Mulungu ali ndi ine ndipo amandisunga ndi kunditeteza. Mpingo musamachiyese chophweka kupereka malipoti ku LCD chifukwa dziko ili ndi la uzimu la moyo. Ndikati la moyo kuli zinthu zopuma za moyo, mizimu ija inagwa, ma fallen angels, anyamata aja timatcha kuti ma paradise lost. ali ku dziko limene ndi existing amaona amakhalapo amadziwa zonse zimene ndimapangazi ndipo ayenera kukhala against ndi ine koma njira zonse zimene iwowo amayesa kundionongera kuti akakwaniritse malamulo amene adakhazikitsa za ophwanya malamulowa zimakanika zinthuzi kufikabe pa ine angakhale amayesera ndi kuchita zizindikiro za kusakidwa kapena kukhuzidwa ndi zochitika za mu ufumuwu monga munthu ophwanya malamulo. Apo ndi apa mphamvu zochokera ku midimaku zimatha kugwedezako moyo ndikuzindikira kuti saini iyi nkutheka kuti akumidima akufuna kupereka chilango Pa zochitika izi zimene ndikumachita zoyalutsa ndi kuika poyera ufumu wa Satana. Koma ndikupaseni chilimbikitso kuti ngati akhirisitu amene ndakupezani mukupembeza Mulungu simudziwa mphamvu ya Mulungu wanu, muidziwe kuchokera pa kukhalabe ndi moyo kwa ine amene ndimaulula zinsinsi za ku Satana nkumapezekabe ndi moyo ndili pano. mudziwe kuti mphamvu za mulungu wanu zimaposera kuganiza kwanu zimaposera kudziwa kwanu kukayika kumene nthawi zina kumakhalapo kwa iwo amene ali mu ufumuwu kusamakhulupirira za chitetezo cholondola cha mulungu wakumwamba zimandipasa yankho lakuti eni ake a chikhristuchi sadziwa mphamvu za mulungu wawo zimene ine tsopano ndikudyerera, inuyo mutazitaya, mutazinyoza. Ine ndikupeza phindu ku mphamvu za Mulungu uyuyu. Ngati mulendo wochokera ku chipembedzo china, ngati mulendo wochokera ku chikhulupiriro china, wamitundu pakati panu, koma kuzapeza nawo mwayi odyerera mtendere wa chitetezo cha Mulungu wanu. the full defensive mechanism from above imachita surround moyo wanga every step every speech every breath ndimamva mkatikati mwa ulemerero wa mulungu ukuzungulira pokhala panga ndi chitetezo cha mphamvu yayikulu kwambiri chochokera kumwamba ndimachiona chikuyenda nane apo kapena apa Kotero ndi povuta kwambiri kuti ziwembu zochokera m'manja mwa akumidima zigwire ntchito yake. Mwaonapo ndi kumva mmene ndapulumukira ku zinthu zina zimene ena mwakhala mukukaika, koma ndi chitsimikizo chochokera kumwamba Mwaonapo kuti Mulungu wanditeteza ine nkungotsala mbiri kuti adagwidwa, kungotsala mbiri kuti anadyesedwa poison kapena kubayidwa poison. Chinali chitetezo cha kumwamba pa zifukwa zosakwanira bwino kunditaya, pa zifukwa zosamveka kwa inu nkunditaya. Musaiwale kuti ndi chiwembu anthu akhala akuphedwa ku dziko lapansi lino. Mulungu waonetsera zoterezi pondipulumutsa ku ngozi, ku masautso, ku nthenda zina zimene ineyo sindinayenera kukhala ndi moyo. Mulungu wakhala akuchita chitetezo choterocho, kutsekera maenje ena aliwonse amene oipa anafuna kuchita pa moyo wanga. Ndikulandireni malonje pano pa RCD. Lero RCD ikuchitika ku malo obisika kwambiri aja amatchedwa kuti Area 51 ndi 83 miles kuchokera pa Las Vegas. Amenewa ndi malo oopsa kwambiri. kapena kuti malo obisika kwambiri a boma la America ndi underground military base ya America amatchedwa kuti Area 51. Inde pomwepa mpamene pakuchitikira LCD ya lero. Koma zimene zikundipanga kuti ndipereke lipoti ya LCD iyi imene ili ndi mbali zina zotikhudza ana a Mulungu ndi taitolo imene ayika m'malo mmene anthu amenewa akukumanirana chifukwa ayika taitolo yakuti Donald Trump must lead the antichrist system akumva munthu donald trump must lead the antichrist system tsono ngakhale chizungu chimandivutirako apo ndi apa koma mmene ndawerenga Ndi mmene ndaona kuti ndipereke lipoti ku LCD ya lero ku mpingo chifukwa pali mau akuti the antichrist system. Chokha chimene angotchula antichrist ndiye kuti nkhani ya antichrist yatikhudza akhirisitu. Izizi sindiyenera kuzisiya osaziulula Ndikupempheni amene ngakhale mumafuna kusamvera za brother Twaibu, LCD muonere nawo kapena mumvere nawo pa zimene zichitike kuno chifukwa atsogoleri a mipingo yokwana pafupi 183 asonkhana kumaloko kuphatikiza mipingo yodalilika imene inuyo mumaidziwa. imene ndingaitchule kapena kusaitchula pafupi 183 ali kumeneko ndikuonako atsogoleri a mayiko zodabwitsa kwambiri anthu amene angokumana kumene posachedwa masiku awiri omwewa angopita m'mbuyomuwa pa ulendo umene Donald Trump anayenda kupita ku maiko a ku Asia kumene anakayendera ena mwa maiko a ku Asia atsogoleri awo amene amakagwirana nawo dzanja m'ma airport aja amakagwirana nawo dzanja m'malo olekanalekana aja akuoneka kuti abweranso ali komweko kuphatikizapo Donald Trump ali pamenepa LCD iyi ikufuna kulankhula nkhani yokhuzana ndi okana Khirisitu LCD imeneyi ikufuna ilankhule za okana Khirisitu imene kwambiri ichitike pakati pa dziko lino lapansi mdera lina lotchedwa ku America kapena imene ikuchitika ku America Tsono tamverani, mukhale ndi chidwi chifukwa msonkhanowu anthu oyenerera akhala kale m'mipando. Pano akuonetsanso malo odetsa nkhawa kwambiri, ena mwa malo ovuta ku dziko lapansi amene amatchedwa kuti Cheyenne Mountain. Ku Cheyenne Mountain ndi kumene amakutcha kuti NORAD Operation Center ndi underground ndi malonso obisika a dziko lapansi. makamaka ku nkhani za chitetezo cha dziko la America. Muzindipempherera mpingo wa Mulungu chifukwa LCD kulipo kuzikhweza, LCD imeneyi kulipo kuphedwa, LCD imeneyi kulipo kumangidwa. Chifukwa kumene zithunzi za ku LCD zafika lero ndi kumalo kumene eni akewa samalola kuti munthu wamba aulule kapena kufotokozera ndi kuona zimene zikuonetsa camera lero ku mphanga za chitetezo cha underground ya military base ya underground ya anyamata aku america kumene kukudabwitsa kuti makomanda akuluakulu a ku china, japan, malaysia, brazil, kuzungulira mayiko a ku asia amene mkuluyi anakayenda ali komweku ndiganiza kapena amakapanga convince anthu za mkumanowu oopsa kwambiri umene ukuchitika ku dziko lapansi Mkumanowu sukungochitika ndi iwo okha amene akuoneka kutsogolera dziko lapansi ayi. Mkumanowu ukuchitikanso pamodzi ndi atsogoleri a zipembedzo amene akuimira matchalitchi okwana 183 amene akuonetsa figure yake mu msonkhano umenewu kumeneku zithunzi zikundionetsa a chivalidwe cha chipembedzo cha chiorthodox mavalidwe a chipembedzo a chikatolika akatolika kumene ali komweku komanso ngakhale mpando wa apapa uli komweko pamene pakuoneka pali vacant kuti sipakhalepo munthu sipanakhalepo munthu kodi abwera kapena sabwera kukuonekera atsogoleri azipembezo ngati lutheran ali komweku zipembedzo ngati anglican ali komweku zipembedzo za mgwirizano wa ma advent ali komweku zipembedzo zina za mgwirizano wa ma pentecostal nthumwi zawo zili komweku ngakhale ma traditional leaders a dziko lapansi ali komweko kudzaimira milungu ya kwawo ndi zikhalidwe za dziko lonse lapansi. Inde, mutu ukunena kuti Donald Trump ayenera kutsogolera mpando wa Antichrist ku dziko lapansi. Tsono mmene ndikuonera zithunzi zimene ndikuona pano zikundichititsa chidwi kwambiri chifukwa kukuonekera ena mwa anthu amene ndi otsogolera kapena kulankhula kulakwa kuli mbendera zina za ku africa zimene zikuonekera mmenemu ina ya iwo ndingaidziwe ndi ya algeria mbendera ina ndikuidziwa pano ndi ya egypt cameroon nigeria algeria mali burkina faso angola DR Congo, south africa south sudan ndi mbendera zina zimene ndingakanike kuzidziwa zili pamenepa koma mmene kamera ya ukazitape ija imatchedwa kuti drone ikuyenda chakumanzere kwa mkumano wa miting'yi ndikuona chithunzi cha logo ya united nation ndi chimene tsopano chabereka mbendera zonse zimene ndi mamembala a un ndi pamene timadontho ta mbendera ya malawi tikuonekera koma ma representative a dziko lathu sindikuwaona kuchuluka kwa anthu amene ali kumeneko kapena sadapite yapita ndi mbendera kungoyimira UN sindikudziwa koma mgwirizano ndi mkumano wa lero awuyika mutu wakuti Donald Trump ndi amene atsogolere okana Khristu. Nkhani zimenezi ndi nkhani zosausa kwambiri koma chachikulu chimene muchite nacho chidwi mpingo ndi kumene kukuchitikira mkumanowu ndi ku area 51 ndiye ndimafuna ndinene kuti mkumano umenewu si mkumano wa chibwana chifukwa cha malo okhawa amene akuchitirawa uh, nanenso kamwa izibwererako kumbuyo chifukwa cha zithunzi zina zimene zikuonetsa kudzenje kumene kuli zipangizo za nkhondo zakuti sizinaonekepo koma zili m'mayenje akuluakulu nkhani za chitetezo zimenezo zimene lilime langa libwerereko mbuyo pang'ono pozifotokozera kamera sikubwerera mbuyo ikumanyamuka kukatitengeranso zithunzi za ukazitape za Minot Air Force imene imatchedwa kuti North Dakota zikuchokera ku Minot Air Force North Dakota kumenekunso akutionesanso dzenje the most secret place kumene makamera aukazitape angakuchititseni mantha. Mungazindikire kuti dziko lapansi silikusewera pa zochita zache, naye America sakusewera pa zochita zache, chifukwa cha mpando uwu umene akufuna kukhala, umene akugwirizana lero kuti a Trump ndi amene akhale mtsogoleri wa okana Khristu. Pali nkhani pano. Tikamawerenga malemba ku buku la Chivumbulutso ndi mavesi ena amene timawerenga amatifotokozera bwino zomveka bwino makamaka nkhani za okana Khristu potifotokozera kuti adzafika ku dziko lapansi. Mawu amatiwuza kuti kumapeto a nthawi Yesu Khristu asanadze adzayenera kaye kutsika okana Khristu. Koma okana Khristu ameneyo sanatifotokozere dzina la munthu ayi, koma amangotifotokozera zina mwa zimene zidzachitike poyang'ana system ya dziko lapansi. Ndiye mwina funso likhoza kukhala lakuti, Kodi Donald Trump ndi wokana Khristu? Molingana ndi Baibulo, ndikuyankhani kuti ayi. Koma system imene Donald Trump wakhalapo ndi kuchita lead ndi imene ili imodzi mwa mgwirizano wa nkhani zimene tikambirane pano kapena kuonera pano zochokera ku lcd zokhudzana ndi okana khristu chifukwa nkuona kwanga pano ndikuona donald trump koma pa nthawi yomweyo ndikuonanso mpando wa papa tsopano tonse timadziwa kuti okana khristu akuchokera ku mpando wa chipapa Chifukwa chani lero akufuna kutiuza kuti Donald Trump ndi amene achite lead the antichrist system? Musayiwale kuti ufumu wa America umayerekezedwera ngati mpangi wa fano umene udzauzire mpweya mu fano kuti fanolo lidzagwire ntchito yake. Tsono mulole kuti nditanthauzire pa nthawi imene ndimalankhulayi munthu wina amalankhula ndiye mundilole kuti nditanthauzire pomulondola luzina kinka amene akulankhula kutsata zimene sanuke takachichi wa ku japan analankhula anayimirira kulankhula ndi sanae takaichi wa ku japan chithunzi ndikabwerera ku youtube chikundionetsanso munthu uyu ngati mmodzi mwa amene anagwira nawo dzanja pa ulendo umene a trump anayenda ku mayiko a ku asia akuoneka kuti ndi waudindo wake waukulu mdziko la japan koma ku history sanae takaichi ndi satanist ndipo ali ndi 33 degree nozing'a kuti malingana ndi ndondomeko ya new world order mmene tikufika chaka chino cha 2025 kulowa 2026 tayandikira kukhazikitsiratu mfundo zoyenerera zimene zithandize kuti new world order ichitidwe implement potsata masistimu a antichrist system yomwe mkhala pa mpando ndi okhala pa mpando wa upapa koma mkhala pa mpando wa upapa sayenera kuchita lead mpando umenewu kupita ku anthu mpaka mutapeza world empire amene akayendese system ya okana khristu ku system za dziko lapansi ine sanae takaichi kuchoka mdziko la japan ndikukulengezerani kuti monga mwa lonjezo the black messiah black messiah ndi amene tikunena mpando olonjezedwa akutero mchingerezi kugwiritsa ntchito chizungu chakuti the black messiah kunena mpando wa world empire umene okhala pamenepa adzatchedwenso antichrist koma mu sistimu yotere akutero Rosina Kinka kutanthauzira zimene akunena Sanae Takaichi wa ku Japan, a 33 Degree member wa chipembedzo cha Satana. Kotero, mu nkomiti ino ya mkumano wa nthawi yosachepera mphindi 30 tikugwirizana kuti boma la America mu system iyi trump ayenera kutsogolera chochitikachi trump ayenera kutsogolera chochitikachi monga mmodzi mwa anthu amene akuchokera ku second image kuzachita lead the antichrist system mu world empire inu a bungwe la united nation ndi mabungwe ena okuthandizirani andandanda onse amene mwafika pano pamodzi ndi inu azipembezo mu mkumano uwu tikukulimbikitsani kuti payenera kukhala ndondomeko zokwanira zokhazikitsira chithunzi chimene chidaonetsa pa 3 january pamene trump anasonkhanitsa atsogoleri a zipembedzo zonse za chikhirisitu komanso za chisilamu ndi zipembedzo zina Iyeyo analengeza kuti ayenera kukhala Antichrist mu World Empire System. Ichi chivomerezeke ndi inu a bungwe la United Nation kuti tsopano pali ndondomeko iyi ndiye pamenepa mpingo tsopano abweresa chithunzi chithunzi chimene abweresa chithunzichi chimatchedwa kuti malalogo akuchitcha kuti malalogo Takaichi walozera kandodo kake kamene wakatola pa tebulo limene linali pafupi ndi maiki, kuloza chithunzi chimene chabwera pa sikirini yaikulu mu mkumanowu, akuchitcha kuti Mara-Logo. Mara-Logo wokhala pa mpando wa golide. Tikunena kuti the Mara-Logo picture mukuiwonayi akutero Rosina Kinca, ikulozera pa okhala pa mpando wa golide. Okhala pa mpando wa golide, tikunena ufumu umene ukulamulira dziko lonse lapansi, okhala ndi chitetezo, mphamvu, chuma, luso, la kayendetsedwe ka dziko lapansi komanso kamenyedwe ka nkhondo pogwiritsa ntchito zida zopangidwa kuchokera ku amalakula the amalaula kapena kuti amalakula ngati mungagwiritsa ntchito chichewa chizungu chinenero cha chipembedzo cha satana chotchedwa amalakula Ndi kuti akukupasani zida zimene zimapangidwa mothandizidwa ndi ziwanda kapena chochitika chimene chimachitika kuthandizidwa ndi ziwanda. Zimatchedwa kuti amalakula. Koma kwambiri chikachitidwa simplify chizunguchi chinenerochi kubwera mu chizungu amalankhula za miracle kapena kuti mirakula. kuti kagwiritsidwe ntchito ka zipangizozo kamachita in a miracle way ndiye akunena kuti the amalakula weapons ndi zimene ndege ya ukazitape ikuonetsa zimene ngakhale ine ndikulankhula lcd zikundipasa nthengenenge kugwedera kwa milongo kwa milomo ndikamayang'ana mkati mwa mapanga amene akutionetsa lero kumene kuli amalakula ndi akunena kuti okhala pa mpando wa golide zithunzi za amalakula ndi zoopsa chifukwa chimanena za ufumu osatha wa apapa tamverani mkuluyu amene akulankhula potifotokozera nkhani zimene tikukambirana panozi sanae takaichi amene the interpreter rozina kinka akutanthauzira zimene amalankhula iyeyi mchinenero cha kwawo ku japan zikupereka chidwi chachikulu kwambiri ku gulu limene likumvetsera malingana ndi zimene tikuziona pano pa lcd ndili pakati pofotokozera zonse zoonekera pamalopa sanae takaichi akuloza chithunzi cha mar a lago ndi akufuna kutanthauzira za mpando umene umatchedwa kuti golden chair pamene pakhala donald trump akufuna kutitanthauzira chimene akufuna kutanthauza ponena kuti trump will lead the system of antichrist ndimafuna ndizibwereza mpingo this guys kusakupanga mistake kukuwuzani kuti donald trump ndi antichrist koma akunena kuti he will lead the antichrist system ngakhale ndine bulutu koma chizungu ichi chotanthauzidwa ndi rozina kinka ndikuchimva bwino kusakhala ngati ndine mbatama ndakhala wophunzira chifukwa akunena kuti mobwereza donald trump it's not the antichrist koma it's a man who will lead the antichrist system ndi akubwera kuzamuchita launch munthu pamayenera kukhala munthu pa system amene achite lead the entire system ndi donald trump akuyikidwa lerolo kuno ku lcd cha kummawa kuno kuti ndi amene achite lead the system of antichrist ndipo akufotokozera chithunzichi cha mar a lago Chithunzi cha Amala logo ndi chithunzi chimene ndingachifotokozere mumveka bwino. Eni ake akati Amala kapena kuti Amala logo amakhala ngati akufotokozera zilemba za mtanthauzi wa ojambula chithunzi kapena kampani yotanthauzi ojambula chithunzicho koma amala logo ndi mawu amene ife mmene tinali ku chipembedzo cha satana takhala tikuchita nawo mumakhala mukunena za chithunzithunzi chojambulidwa ndi system ya pakati pa inner circle ya chipembedzo cha satana with that amala logo amakupasani kuti palibe munthu amene angasinthe chimene chajambulidwacho kapena chimene chalengezedwacho ndipo simuyenera kupereka tanthauzo lina tsopano pamene atumiza chithunzi cha amala logo kutanthauzira mpando wa world empire amene akunena kuti ndi antichrist system chithunzichi chikuoneka koyambirira kuli wansembe amene ndi papa achita kuyika pansipo chithunzi chachiwiri pasogolera ndi munthu amene akuoneka kuti ndi mfumu yokhala pa mpando wa world empire muzimva chichewa pakuti chichewa chimavuta kumva ndibwereze poyambirirapa atipasa chithunzi cha papa Ndipo pachiwiri akutipasa chithunzi cha mfumu, pulezidenti, mkhalapampando, chair, mkhalapampando wa World Empire System. Kumapeto kuli chithunzi cha uvuni, ndiye uvuniwu alongezapo munthu nde miyendo ikuonekera kunja koma pakuyaka moto. ndiye uyu amene ali pa chithunzi chachiwiri kuchoka pa cha papa kuzabwera pa mkhala pa mpando wa world empire ameneyoyo amugwiriziza m'dzanja lupanga lija lokhala ndi nyanga ziwiri ndiye nyanga zimenezo akuchinyira munthu amene thupi lonse lalowa mu uvuni ngati chithunzi chachitatu akumusonkhezera mkati ndi chithunzicho achiwika kuti this is the mastermind of the inquisition to come nkhani zosausa ndidafunika sukulu nkadapita nayo patali pang'ono Ndiganiza kuti zikadamamveka bwino chifukwa zinthu zina ndikamatulusa ngati lipoti pa LCD zimandikanika kuzifotokozera bwino chifukwa cha kulephereka kwa sukulu. Komabe zimene ndikukwanitsa Mulungu akupaseni khutu lakumva. Ndichedwe pa zimene Sanue Takaichi kuwafotokozera zimene Lozina Kinka akuzifotokozera ndodo ya sanue takaichi wa ku japan yaloza pa zithunzi zitatu chithunzi choyamba cha papa chithunzi chachiwiri cha world empire leader ndipo chithunzi chachitatu cha uvuni pamene ayikapo munthu now Mmene akufotokozera pano Lozina Kinka akuonekanso ngati akufuna kumaliza dongosolo la kafotokozedwe ka Sanue Takaichi kuno ku LCD. Iye akunena kuti tikudzoza ndi kukhazika apapa pa mpando umene analipo kale ngati antichrist koma palibe antichrist amene adzakhalapo ku dziko lapansi ndi kugwiritsa ntchito mphamvu za antichrist mopanda kugwiritsa ntchito world empire chifukwa ndi world empire amene adzatenge anthu kuwayika mu uvuni that's the statement imene akuchita nayo conclude lozina kinka pofotokoza zimene sanue takaichi wafotokoza koma tamverani akunena kuti this golden chair mpando wa golide umene tikuwayikapo a trump kuti atsogolere system ya okana khristu tikuwalunjikitsa kukakonzanso bwino the inquisition office nyumba yakuzunziramo anthu ati amene ati akhale out of this system tili ndi system pano ya dziko lonse lapansi ya apapa ndiye tili ndi system ya new world order ya dziko limene lili lapansi imene apapa sayendetsa ndondomeko ndi zinthu zina moonekera pogwiritsa ntchito mabungwe ngati angagwire ntchito koma payenera kukhala dziko loonekera limene si vatican limene sapapa koma mpando wa ufumu wa ponseponse ndiye mwa njira ina akufuna kutipatsa kuti boma la america ndi limene litsogolere Kukhwimitsa mfundo za chizunzo cha mu New World Order kwa iwo amene ati asapezeke mu system zolambira fano ndi chirombo zolambira ndondomeko za chirombocho. Pomaliza, pali atero Rajabu atero Rajabu atero Rajabu ndi amene wayimirira kufunanso kufotokozera nkhani zimene sindikuziziwa kuti anenenji chifukwa lozina kenka wakhala pansi ndikudikirira kuti atero Rajabu afotokoze Iwowa akuti atero Rajabu akuyimira mayiko a ku Asia ku nkhani za chitetezo chifukwa akumutcha kuti wakumdima wa chitetezo cha ku Asia. i don't know kuti akunena chani inenso atero Rajabu ndibe naye history ndibe naye mbiri ngakhale tidali komweko pamene atero Rajabu akulankhula ineyo ndipitirire kukupasirani mmene ndikumvera ndi zimene ndikuona zimene ndikuona pano zikutanthauza kuti mpando wa upapa sungagwire ntchito ku dziko lapansi mopanda kuthandizidwa ndi world empire. Pa mfundo imeneyi, anzanga amene mumadziwa bwino malemba pamene timafotokozera za chirombo chotuluka m'dziko lapansi chimene chidzatsogolere ndondomeko za kumapeto a nthawi ya pansi pano, timamva za upapa komanso timamva za Boma la Amereka, limene mu ulosi limationetsa ngati ndi limene lidzaimitse kapena kuuzira fano mpweya kuti lilankhule, zimafanana-fanana ndi mmene ndikufotokozeramu. Kotero kuti chimene chikuchitika pano lero ndi kupereka mphamvu ku boma la Amereka kuti liuzire mpweya mu chirombo kuti fano liyambe kulankhula. Zimene zikuonekera pano zikuonetsa kuti mpando wa upapa sunganyamule zikwanje, sungatsegule ndende, sungaike malamulo ku dziko lapansi moonekera iwowo, koma ukapanga malamulo, ukapanga ndondomeko za amene ati akane kukhala mu system ya upapa ku dziko lapansi komanso ya mu ndondomeko za dongosolo latsopano la dziko limene ija imatchedwa kuti New World Order. imene tiyenera kukhala ndi chipembedzo chimodzi, military imodzi, ufumu umodzi ku dziko lapansi. Akuti iwowo sangachite paokha, ayenera kugwira ntchito ndi amene akhale pa mpando ya world empire. Ndi world empire ameneyo ndi amene ati anyamule, monga taona munyamulisa, ndi amene ati anyamule chizunzo mwanjira ina malamulo opanikiza dziko ati anyamule ndi ameneyo ndiye amanena kuti mwachitsanzo taona mmene wasankhidwa donald trump mmene walipanikizira malamulo dziko lapansi limene likuyenda lerolo pa chipsinjo chifukwa cha kupanga withdraw mfundo zina zabwino zimene America imathandiza nazo maiko akudziko lapansi. Ndi testing testing pamene taona ma foreigner akuthamangitsidwa ku America, pamene taona ndondomeko za malonda zikubalalika, ndondomeko za kayendedwe ka ufulu zikubalalitsidwa, maphunziro akusokonekera kapena kuti zinthu zambiri zikuyenda mopanikiza m'dziko la America. pamene amachita testing testing ya chizunzo chiphinjo chimene ati apereke ku dziko lapansi malawi yapindula nawo ku chizunzochi maiko aku africa agwedezeka nawo ku chizunzoko pamene tinaona kutsekedwa kwa mabungwe othandiza kwambiri ngati usaid kupanikizika kwa mabungwe amene amathandiza kuno ku malawi ngati achina lighthouse amene amalandira zithandizo zawo kuchoka ku america kuyeserera kwake kumene kwachitika trump atakhala pa mpando trump anadzionesera yekha mu chithunzi chimene amachitcha kuti siwojo picture atavala chimozimozi ngati papa Mukukumbukira bwino za chithunzi chimenechi kuti chidaonekera ku dziko lapansi, chithunzi chimene anachijambula Donald Trump atavala chimozimozi ngati apapa. Chithunzi chimenecho ngati mungakumbukire bwino chinajambulidwa pa 22 April patangosala masiku awiri ngati si limodzi kuti apapa omwalira aja amwalire, iye adavala yunifomu mu zithunzi zimene zimatchedwa kuti siwojo picture. The word siwojo picture imachokeranso ku dark place, ndi chipweteko ndi chiopsezo. adachikambirana chithunzi chimenechi nkuchiweruza kuti ndi cha feki koma lero mu zithunzi zimene ndikuona pa lcd a trumpwa avalanso chimozimozi mmene anavalira pa chithunzi cha pa 22 april a trump chija chithunzi anaonetsa kuti ndi antichrist atavala ngati mmene papa amavalira nawonso lero avala chimozimozi kungoti chawocho chipewa chawo chalerochi chili ndi two tiered tiara ngati chili ndi two tiered tiara ndi kuti chikuchepa ndi one tiara pamene chapapa chimakhala ndi three tiered tiara Ndafotokozapo zamatiyala tsiku lina kuti amatanthauzanji. Ngati mudayiwala ndidzasoweka kukukumbutsani pa nkhani za chimaliziro cha mapeto a nthawi ya pansi pano. Tikuona pano kuti kubwera kwa Yesu Khristu kuli pafupi kwambiri. Ndipo pamene kubwera kwa Yesu Khristu kuli pafupi kwambiri, ndiye kuti sitili kutali ndi kuyamba kwa okana khristu zintchito zake ku dziko lapansi ndiye zimene baibulo linanena za kumapeto a nthawi yapansi pano ziyeneranso kutsatirana bwino ndikukumana ndi kavuto mpingo kuti zithunzi zayamba kuthawa ndipo malemba amene ndimatha kuwerenga pa billboard yawo pa chisikirini chachikulu chawo akudukaduka ngakhale zithunzi za ukazitape zikuyenda koma mosalongosoka mwa okwadi ngakhale mawu amene amene akulankhula atero rajab sakumveka bwinobwino mwina chifukwa cha mphepo zina zimene zili mu mlengalenga pa intaneti chifukwa zithunzizi zimabwera live zokambiranazi ndi za live choncho ana a mulungu kutakhala kuti zithera pomwepa kuti zithunzi sizibweranso zabwino mugwire kuti lero akukhazikitsa papa otsogolera ufumu wa world empire mundimvetse pamenepo mpando wa world empire ndi umodzi mwa mpando wa antichrist ndi chimene afuna kutitanthauzira kuti antichrist sangagwire ntchito mopanda world empire kazikumveka kaya system ya chipapa imazikaniza yokha kugwira ntchito mopanda world empire ndi chifukwa chake mukapita ku ma empire akale achina nero domitai ndi anzawo anali pa mpando wa Antichrist mu ma World Empire pamene ankalamulira kuphedwa kwa oyera mtima mu nyengo yawo mu zaka 100 zapitazo pamene chirombo chotchedwa papa chidagwira ntchito yake pogwira ukapolo akhirisitu ku dziko lapansi. Kuphedwa kwa akhirisitu Kuzunzika kwa Akhirisitu kunkachokera ku boma la mu Roman Empire. Koma mu Empire mu munali system ya government ndi imene imatsogolera. Ndikuti ansembe samene ankagwira zikwanje kukapha munthu koma ankalamula kulamulira pulezidenti amene wakhala pa mpando amene anali mu world empire kuti apereke chizunzo ku mpingo leronso apapa akupereka mphamvu ku mpando wa world empire pamene system yakeyo ikutsogozedwa lerolo currently ndi a donald trump amene akuti awasankhanso kukhala pamene papa kuti akapitirize kugwira ntchitoyi poyerekezera chimene ankakana chija, chithunzi chimene anachijambula atavala zovala zija za upapa, anthu nkunena kuti ayi changoyikidwa sicholondola. Ndidule zithunzi zabwerera kuonekeranso pa mphindi zosirizazi. kulankhulapo zimene amalankhula Rajab. Ndampeza Rozina akunena kuti mu ulendo wanu ndiganiza kuti nkhani sikuyambira pamenepo koma pamene ndayambira pamene zithunzi zayamba kuoneka kuti mu ulendo wanu umene munayendera mayiko aku Asia mwathandizira kutikokera mayiko onse pamodzi pa mgwirizano wa kunja kokangana, pa mgwirizano wa kunja kosemphana. Zichewazi muzizimvetsa mpingo pa mgwirizano wa kunja kosemphana. Mayiko amene anakumana ndi Trump mu ulendo wake anali kugwirizana ndi kukhazikitsa ndondomeko ndi mfundo za mgwirizano wopereka mphamvu ku boma la Mereka kuti lipitirize ndi kutukula masomphenya a mpando wa upapa pokonza zizi, pokonza ndondomeko zina mwa zolembedwa mu mchitidwe wa okana Khristu umene udzayenera kuonekera kumapeto kwa nthawi. Mgwirizano wa chipembedzo chimodzi umene udzakhazikitsidwe pansi pa malamulo a tsikunso limodzi lopembeza uyenera tsopano kufika pachimake pa kukhazikika kwake polumikizitsanso inu mayiko a ku Asia amene muli ndi mapembezedwe olekana ndipo akulankhula mawu amenewa atsogoleri amene anakhala pafupi 182 ku malo ofanana ayimirira kumvera spichi imene Rajabu watulutsa mfundo imeneyi imene atero Rajabu akufotokoza losina kunena kuti inu azipembedzo zonse amene mwasonkhana muno muyenera kukhala mbali yochita sapoti mpando wa upapa komanso papa okhala pa mpando pa world empire ndikuchitabe chibwibwi Sindu- sindikudziwa ngati mukundimva kapena zikumveka bwino zimene akunenazi world empire papa wawo ndi system imene iyendetsedwa ndi donald trump kutsogozedwa ndi boma la america akutero pofotokozapo koma papa ndiye mtsogoleri wa upapawo pa mpando wa okana khristu koma onsewa lero akuoneka ovala zovala zofanana koma kusiyana mataitolo pa zipewa zawo atero Rajabu akunena kuti mu ulendo wa masiku 5 wathandiza kwambiri kuchita mgwirizano wa kunja kwa makangano Akufuna kutanthauza kuti mayiko amene anayendera Donald Trump ndi mayikonso amene amuukira, kumuukira America. Musayiwale kuti Japan, China ndi mayiko anzawo nawonso ali ndi zida zawo zankhondo zimene akuchita challenge, kumuchallenger America. Kwakuti tikamayang'ana ma conflict a politics mmene akuyendera, sanayenera anthu awawa lerolo kukumana pamodzi kutanthauza kuti chimene akukumanirana lerochi ndi china chimene chikuchitikanso kunja ndi china chifukwa chake akunena kuti mgwirizano wa mkati kunja kwa mkangano mgwirizano wa mkati koma kunja kwa mkangano mundilola mpingo wa mulungu kuti ndikusiyireni pamenepo gawo loyamba la kulankhula kwanga chifukwa cha kuvutabe kwa zithunzi zimene zikuoneka ku lcd zimene sindikudziwa tanthauzo lake chifukwa mkumanowu ukuoneka opitirira 30 minutes zimene ananena kuti alankhula ndipo mmene ndikucheza kuomba mkota ineyo zithunzi zitandithawa pa intaneti Ndikupitirira kufotokozerani mogogomezera zimene Baibulo linanena zakuti asanadze Khristu ayenera kuuka kaye okana Khristu. Ndipo tsopano ndiye kuti ichichi ndi chitanthauzo chakuti pamene akugwirizana zakudzutsa okana Khristu moonekera komanso mogwirizana bwino kuti papa agwire ntchito limodzi ndi World Empire. Kwa inuyo kukupatsirani LCD ndi chenjezo lokuunikitsani chitsogolo kuti Yesu Khristu wasala pang'ono kubwera. Chifukwa Baibulo likuti asanadze Khristu adzayenera kuuka okana Khristu. Ndi okana Khristu aja ndi awawa akukambirana kunokowa. Boma la system ya America limene lapatsidwa kuti likhale pa mpando pakadali panopa pali Trump komanso upapa umene pakadali panopa tikudziwa amene alipo choncho masisitimu onse awiri amenewa ali mmenemu sanayiwaleko akuluakulu a ndale a dziko lapansi sanayiwalekonso kutengako achipembezo ku dziko lonse lapansi amene ali pamenepa mipingo pafupi 182 tili nawo komweku kupanga nawo meeting kuti mipingoyi ivomereze ilekerere ifewerere kuyendesa system limodzi ndi world empire komanso ndi apapa choncho zimenezi zikamachitika ku dziko lapansi tizitipatsa kuzindikira kuti mpando wa papa kuchoka ku vatican uli ndi mmene ukugwirira ntchito yake ndi umene udzitulutsa mpweya umene udzipita ku maboma a dziko lapansi america pamodzi united nation ndi kumatulutsa mfundozo ndi bomali la america limene lidzitenga anthu mu system zawo mogwirizana ndi dziko lonse lapansi monga taona kuti achitetezo a dziko lonse lapansi ali komweku ndi kumapititsa anthu mu ng'anjo ya moto mu chizunzo mu inquisition mu chisauso mu chiphinjo cha iwo amene ati akane kukhala pansi pa ndondomekozi ndiye kuti lcd ndiyoyenerera pa mawu akuti asanadze yesu khristu okana khristu adzauka ndiye lero ndikukupatsirani kuti okana khristu uja ali pa mgwirizano kugwirizana mmene ati achitire Mulungu akudalitseni mpingo mpaka tsiku limenelo lcd ndimakupatsirani ndine twaibu Ahmadu Hamid Aliy osanditengera kokandiyesa chifukwa cha mawu amene ndinali kulankhula Mulungu akudalitseni amen.